akụkọ ọzọ m ga-ewetara ụnụ taata bụ maka mbekwu na agadi nwanyị o lu ofu oge, agụụ wee dị ụganị dị o nwerọ onye fụ ife ọ ga-eri mbe na-agagharị na-achọ nri wee gaa mmiri ịsaa mba asaa ebe ọ na-achọ nri wee pụta ofu ebe nwa ofu ụlọ nwanụ wee dị sọsọ ya o nwerọ onye bidebere onye ahụ o nee anya fụ agadi nwaanyị si n'ụlọ ahụ wee pụta jee n'ugbo ya kpachara akwụkwọ nri kpalụ nke a bakwa n'ụlọ ọ nọkwala ebe a na-ede agadi nwaanyị a ka ọ ma ma o nwe onye ya na ya bi o degide o nwerọ onye ya na ya bi ọ na-apụta mgbede mgbe ọ ma na chi ejibego O wee jee be nwa agadi nwaanyị a mgbe a nwa agadi nwaanyị esisigo nri bupụta ka o lie. Mbe pụta kene ya sị ya nne o, nne kee ka ọ mee ọ sị na ọ dị mma sị ya na ya ya biko o nwere mmiri ka o nye ya ka ọ ṅụọ na eri abalị ịsaa ka ya nọ n'ụzọ na-aga na mmiri na-agụ ya. Ọ sị ya "O, ka mee mmiri ka ọ ṅụọ kunye mmiri mana nwaanyị a bude nri ọ ga-eri ọ sị ya iligokwanụ nri ọ sị ya mba na ọ bụrọ nri ka ya chọrọ na ọ nnọọ mmiri anwa ka ya ga-aṅụ ka ya nabakwa na ebe ya ka na-eje eteka nwaanyị wee sị ebe ọ bụ na ebe ị ka na-eje eteka gị lie obele nri ọ nọzi ebe ọ na-eri nri a chi wee jie ọ wee bụ na ọ nanwuọzi mbọsị a ọ sị "Hey, na ọ bụkwa na ya ma ya naba n'oge kama na ya nabazia kịta na ndị mmụọ ga-anọ n'ụzọ ndị ajọ mmadụ na fa ga-anwụlị ya tụọ ya n'akpa nwaanyị sị ya na ya nwere ebe ọ ga-anọ ya jee n'akụkụ na mkpuru ọzọ na o nwere ebe ọzọ ọ ga-anọ ụtụtụ ya nabazia o wee kwe jee nọla ebe a fa wee ribe nnọọ nni lisie fa wee na-akpazi nnọọ nkata mbekwu na-akọrọ ya ebe niile ya jego na ife dị egwu ya fụgo na ife anya na-aka afụnụrọ ya fụgo ife ntị na-aka anụnụrọ ya nụ sị ya ị makwa ife a na-agwa ya nwaanyị bụsa anya sị ya ehe nke na-eme eme bụ ife niile ọ sị ya ee ọ sị ya na nke ọzọzi kịta bụ na na mkpa akwụkwọ na-ekwukwuzi okwu ọ sị ya kee ka mkpa akwụkwọ ga-esi wee na-ekwu okwu ọ sị ya ị fụgo akwụkwọ anụnwa si n'elu osisi dasị ekpokọba n'iru be gị na a nọkata ofu mbọsị na ọ ya-ekwube okwu sị ya mbọsị ọbụla o kwubere okwu gị gbanabakwa maka na ndị mmụọ abịa na na o nwe onye afụ ndị mmụọ a si wee bịa i wee fụ fa onye fụrụ fa enwee kịtịkpa na ekpenta n'arụ ya onye ọ bụkwa na onye ahụ akpachara anya ife ahụ ekpochapụ obodo niile nya ọ nụrakwana ka nya bụ akwụkwọ na-ekwu okwu nya gbanaba ọ sị ee ọ sị ee ụtụtụ ruo mbekwu wee pụbakwa ọ nabago mana ọ narọ o jee tacha na n'akụkụ ọfịa nọlụ ofu ụbọchị gaa ruo ụbọchị nke ịbụọ o were ụzọ ụtụtụ pụta lịnaa n'okpuru afịfịa a ekpokọba n'iru ezi azakọba n'iru ezi ọ sị na ọ na-ekwu okwu nwaanyị esibezie nni esibe nni sisie butezie ka o lie mbekwu wee gụba ọ na-agụ ọ na-emerube arụ ya ọ na-agụ ọ na-emerube arụ ya akwụkwọ niile a na-eme jigi jigi jigi ọ na-agụ nwa agadi nwaanyị esi na mkpa akwụkwọ ara ekwu okwu nwa agadi nwaanyị esi na mkpa akwụkwọ ara ekwu okwu ya gịrị ya esi na mkpa akwụkwọ ara ekwu okwu ya gịrị ya o kwube ekwube ya gịrị ya ọ gụba agụba ya gịrị ya ọ gbaba agbaba ọ yọba ayọba ya gịrị ya ọ wụba awụba ya gịrị ya ka ọ na-ekwu ife a ka ọ na-enugharị e, e, e, arụ ya na-enugharị arụ ya afịfịa na-enugharị ọ bụ ọgọ nwaanyị nee anya wee fụ na akwụkwọ na-ekwu okwu wee lota ife mbekwu gwara ya wee gbanaba gbachasịa ghafuo ife o ji mbe lịpụta jee libe nni nwaanyị libe lichasịa welụ nke fọnụ kechili wee naba wee jee wenaalụ ndị be ya ọ na-erukwa abalị ịsa ọ na- ọ nachiatakwa nwaanyị bupụtakwa nri ka o lie ọ lịbakwa ọ lịbakwa n'okpuru nya bụ afịfịa bidokwa nwa agadi nwaanyị esi na mkpa akwụkwọ ara ekwu okwu agadi nwaanyị esi na mkpa akwụkwọ ara ekwu okwu ya gịrị ya o kwube ekwube ya gịrị ya ọ gbaba agbaba ya gịrị ya ọ zọba azọba ya gịrị ya ọ wụba awụba ya gịrị ya o kwube ekwube ya gịrị ya nwaanyị wee gbanabakwa ọzọ o rikwara nri mbọsị ya Nk- o mesịzịa nke ịtọ sị mba o, ka ya jee fụ eh, eh, dibịa ka ya mara ife na-eme ife a ka e ka o si bụ sọ be ya ka nya bụ mkpa akwụkwọ na-ekwu okwu o wee jee fụ dibịa dibịa wee gbaba afa gbaba gbasịa wee sị ya na ife mere ahụ na aa ndị mmụọ azago gị oku na ife a sị ka a gwa gị ebe i luo tupu i sisie nri buru ụzọ ka ị sụọ nri ede na-anya anya ọfụma ị sụsịa ya ị kpụọ ya ka mmadụ dobe ị bịazịa sie nri nke eni i sisie ya i dobe ya n'iru ebe ahụ ị kpụrụ nri ede ahụ ka mmadụ ife a gụkwazie egwu ị gbanaba ị gbasịa ka i si agba ị nachighata ka ị mara ife ị ya-afụ o wee kwe o wee lụkwa o wee sụba nni ede a sụba nni ede a sụchasịa kpụọ ya ka mmadụ dọbe ya n'iru ọ, e- eru e- ebe ọ na-anọ eri nri o bupụtakwazie nni ka o lie mbekwu nọkwara n'okpuru ya bụ afịfịa wee gụbakwara ya nwa agadi nwaanyị si na mkpa akwụkwọ ara ekwu okwu ịyagịrịya

tupu ọ nachighatazi mbe abịago ilizi ya bụ nni wee fụ ife nọ ebe a wee sị ya kee ife ị nọ ebe a eme m maa gị ọla gị na ya ra kịta ọ maa ya tawai aka ya tọ na nni ede a ọ makwaa ya aka ya nke ọzọ aka ya tọ na nni ede ọ gbaa nya ụkwụ ụkwụ ya tọ ọ gbaa nya ụkwụ nke ọzọ ụkwụ ya tọ were afọ ya ka ya nupụ ya afọ ya tọ o wee nyakudo na nni ede a a kpụ ka mmadụ A- agadi nwaanyị wee pụtazie wee fụ ya sị ya mbe ọ gị na-eme ife a wee were aka okpiri wee kụọ nya n'isi ọ nya bụ na isi mbe tisara etisa o wee bụrụ ya chakpii wọọ